literary analysis amarọ m dị etu anyị esi wee kọwa ya ka ụmụaka anyị wee ghọta ya ọfụma mana ụdị ọbụla esi wee kọwa ka unu were ya etu ahụ literary maka ife edere ede nụ i wee analyze ya ife edere ede Okeke kwuru ife dị etu a Ọkafọ kwuru ife dị etu a Mgboye kwuru ife dị etu a Mgba- Mgbafọ kwuru ife dị etu a ife niile fa kwuru dịsị iche iche ife niile fa delụ dịsị iche iche ọlụ gị bụzi kedu ife Okeke kwuru ife ahụ o kwuru kedu ife m, yitere ife o kwuru ya na ife Mgbankwọ kwuru ife ahụ Mgbankwọ kwuru kedu ife yitere ya na ife Mgboye kwuru wee dịrị gaba literary analysis bụ ịkọwa ma nke bụ ebe fa nọkọrọ ọnụ ka a na-akpọ similarities na ebe fa na-anọkọrọ ọnụ ka a na-akpọ differences ya bụ na literary analysis bụ ife magburu onwe ya dị mkpa na onye ọbụla na-ede academic writing kwesịrị ịmanụ ntị adịkwanụ okay nee ka esi dee ya n'oyibo ebe o wee sị Literary analysis is a form of paper written with objectives to analyze and break down a literary piece. While summarizing is partially necessary, the objective is not to write summary of a story, but rather to examine and evaluate the literature. Ife niile emere na ya ka o si wee mee, ife kpatara o ji wee mee n'ebe ife Nweke dere i wee weziere ife a Nweke dere wee nwee ike ma ọ bụrụ na ị na-compare and contrast wee tinyezie ife Nwankwọ dere ọ ife anụwa ka etu anwa ka ị ga-esi wee na-aga Um, by the time you finish i lee maa na i mego ife a na-akpọ literary ana- analyzing ife anwa edere

Okeke kwuru ife dị etu a Ọkafọ kwuo ife dị etu a Ọkọnkwọ kwuo ife dị etu a Okoye kwuo ife dị etu a fa ncha kwuo ofu okwu ofu okwu ahụ fa kwuru i wee analyzeba nke ọbụla ị ga-agụsị ya ọfụma mara ife fa kwuru mara ebe fa jekọ ọnụ na ebe fa na-ejekọtara ọnụ ọ nya bụ ife m sị ka anyị mara taa maka literary analysis ama m ma ụmụ akwụkwọ na-ege m ntị ma e nwere onye nwere ajụjụ maka na ọ na-adị mma anọkọtakwa jụọ
Onye nkụzi, enwekwara m ajụjụ. Ọya ngwa.
Ajụjụ m nwee bụ literary analysis na literature review ovu ife ka ọ bụ ovu ife ka ọ bụ ọ bụ na ọ bụrọ ofu ife biko kọwagodu ife dị iche asịkwa m kwube na ofu ife ka ọ bụ maka na ịma na oyibo bịara abịa ee maka na va ncha a bụ ịkọwa ireview something mmadụ dere analyze ife mmadụ kata mana ị bịa na literary analysis ị bịa na literature review mostly ọ depend na level ị nọ ọ depend ma onye jụrụ onye na-ede ife ọ bụ onye secondary school onye na-ede ife ọ bụ onye finish university na-ede project maọbụ onye masters degree maọbụ onye phd but the main thing bụ na literary analysis bụ fa ncha niile etu i si analyze ife niile anwa em, ị gụrụ mmadụ dere mana a bịa na literature review ị nwere ike ọ bụrụ na ị were sọsọ one or two eh, books yitelu ife ị na-ede maka ya wee nwee ike ịkọwa etu o si wee relate that your topic ife ahụ ị na-ede maka ya wee nwee ike ịkọwa etu o si wee relate that particular topic literature review bụ na ị galụ chọpụta topic ị na- ị na-ede maka ya topic ahụ ị na-ede maka ị limitụla onwe gị na that topic ị na-ede mana ife ahụ a literature review ị na-emekwa ka a na-akpọkwa literary analysis mana literary analysis just ka ka I will- I- I don't know whether to use the word broader then literature review might be you have limited yourself to a particular literature about the topic mana your analysis of literature review is also literary analysis Okay. ntị ọ dịkwa ntị dị daalụ rinne onye nkụzi Daalụ. onye nkụzi ekenekwa m ee ekenekwu m gị ajụjụ m nwere ịjụ bụ literature uh, literature review na literary analysis onye na-ede research onye ahụ ya-ede literary analysis n'ime the research ọ na-ede ka ọ naanị the literature review ka ọ ya-ereference na the ndị ka m na-ekwu na Research ọ na-ede. ọ na-adị ka fa ncha bụ ofu ife ka ọ bụ mana o depend ka e si wee mana oyibo bịara abịa na oyibo a na-eji aconfuse anyị kpata na oge ụfọdụ anyị amarọ nke bụ nke ị bịa na ife ọbụla ị na-ede the entire thesis you analyze the entire thesis that's what it should be ijegoro ọbụna you use go qualitative analysis or quantitative analysis you ju- you are still analyzing things according to etu i si wee wee mee ya bụ ife so na mana i limitie ya na topic ị na-ede na akwụkwọ ndị ị chọrọ ịgụ that is what you are now uh, they prefer to call literature review mana ị nwekwara ike inside literature review ofu analysis ya because ọ dị mma ka anyị ghọta ife bụ analysis analysis bụ ife anwa a na-emekwa na literature review kata ma na literature review bụ na ị limit onwe gị for two or three literatures concerning your topic ma the entire work ị na-ede is literary analysis dịka m si wee kwuo o depend kwa na level onye nọ maka na ị bịa na secondary school a gụọ novel a sị gị analyze ya the novel

It doesn't mean no, so you are limited to that. You must have read a lot, of course. But the, the fact is that you must have limited it to a particular uh, book or journal or articles.
Okay. ọ bụrụ na m ghọta gị ya ee igbo ndị ọma na-ege ntị daalụkwanụ ee a sị na taata ụmụ akwụkwọ na-adị na-ege m ntị na fa sị na fa sị nwere ajụjụ onye ka fa jụrụ anyị kọwakwa ma na ife niile anyị kọwakwara